Titha kutsimikizirana zoona kutino Macfarlane Ngwirinji uja wabudulano china chilichonse ku mcp kuja ndipo amene uja ayikhazuladi zeni zeni abweratu a Jesse kabwira kuthamanga kuzayankha koma zomwe ayankhazo akutsimikiza kuti inde ndizoonadi ankagwirira ntchito limodzi ndi Macfarlane Ngwirinji uja akumudziwa sizotito amukana amuvomera live tu kumuvomeradi kumakamba zonena kuti nde akutipo bwanji pankhani zimenezi Atitu ankabera chisankhotu paja akafuna kubera chisankho nde ayankhapo zotani a Jessy Kabwirawo? Tifotokoze bwinobwino kunena kuti no, I think 2 days ago munali nde kuti no pano pa YouTube munaonera kwa anzathu ena a mpungwepungwe. Amenewotu anabweretsa exclusive yawo interview yomwe amacheza ndi MacFarlane Ngwirinji yemwe amadziwika bwino makamaka ndi nkhani zohakahaka choncho. Iye amazitchula kuti ndi katswiri odziwa ma kompyuta ndipo amadziwa ochunachuna nkulanda ma page ndi zina zoterozo. Aaa Bakili Muluzi TV akudziwana naye bwino ameneyu chifukwa Bakili Muluzi TV anakamba zonena kuti no ameneyi ankagwiritsidwa ntchito nde kuti mmbuyo muja ndi fans ngati achina Zikhale Ng'oma kuti amusakesake ameneyi akuti Bakili Muluzi TV ampangire hack account yake koma analephera chifukwa Macfarlane Ngwirinji sangafike podziwa kompyuta ngati mene amayidziwira Bakili Muluzi TV. amene mmatsatira BM TV mukudziwa bwino nkhani zomwe tikukambazi. Nawotu mu interview yomwe anabwera paja pa Mpungwepungwe wakambapo zambiri, waulula zambiri kunena kuti kwa miyezi 5 yapitayi to 4 to 5 months yapitayi McFarlane Ngwirinji analitu kutchekotu ku ndende ndipo ukamuona mmene akuonekera moti iyayi wamva kuning'ina ndipoti walangidwa osati masewera wangotuluka chaposachedwa pompa kundendeko akuti pa belotu. Komatu nkhani yomwe anapita nayo pa mpungwepungwe ndi yoti amakaulula zoti noti mcp ndi imene imamutuma kuti azipanga zolakwika ndipo mcp inamutuma kuti abere zisankho pakana anafotokoza mmene zinalili zonse nde munatsatira ndingoikabeko link mu comment section ya video ya mpungwepungwe imeneyo imene amamenya interview imene ya McFarlane Ngwirinji mukakaionera amene simunaionere koma wafotokoza china chilichonse kumeneko zambiri kwabasi kuti a mcp ndi amene ankamutuma and plan yawo inali yonena kuti akuti akasinthitse nde kuti chani ma ballot paper ajawa akapititse ma ballot paper ochonga chonga zimene zizavotedwe nde kuti pomadzapanga transfer azazisinthitse ndi zoti zoti avota kale iwo aja kumbali uko and tinkaonadi mapepala ena ankapezeka onena kuti ndiovota kale mukukumbukira eti ya nde akunena kuti no plan ija inalephereka chifukwa chonena kuti fans ya dpp inayika chitetezo chokhwima chonotino aja mcp anakanika Ndipo akuti Chakwera sankafuna kuvomereza zonena kuti iye ujayi analuza chisankho chija. Eee ma guys, tikamakamba izi ena kumanena kuti iyayi, ee iwe McFarlane Ngwirinjiyo ndakuti akukamba zabodza chani chani, mesa Chakwera anavomereza? Tisaiwale zonena kuti anthu aja ankakuwa kuti we got vc, we got vc mpakana akuti anali ndi tale centre yawo kwina kwake, mukumbukira? ee mpakana amumba anamba anamangidwa nawo ndi a Kabwira omwewa nkhani zake zomwezo now kutsatira zimene jesse jesse kabwira wa wabwirano kuzafotokoza kunena kuti mcfarlane ngwirinji iwowo ngati aku mcp sizoti akumukana akumuvomera kuti akumudziwa osati kungomudziwa ngati mwa dzina ayi koma akuti anagwiriranso ntchito limodzi mwaiona akuti anagwirira ntchito limodzi agwira naye ntchito ameneyiyi komano ntchito yakeyo kuwafunsa kuti ntchito yanji sakuitchula. A Jessy Kabwira sakutchula chani, ntchito imene anagwira Macfarlane Ngwirinjiyo ndi chipani cha mcp? Anagwira ntchito yanji? Chifukwa ngati mukunena kuti Macfarlane Ngwirinji mwagwira naye ntchito sizoona kuti Macfarlane Ngwirinjiyo sanali wa ku mcp. Munachita kumulemba ntchito inuyo. Ndiye ngati munamulemba ntchito ya kuchipani, amagwira ntchito yanji kuchipaniko chifukwa kumenekoko kukhala Media Team bwezi atakamba kale ndinali mu media team. Koma ife chomwe tikudziwa n'choti McFarlane Ngwirinjiyo mwamuvomera kuti mwagwira naye ntchito koma ntchito yanji? Inotu tsopano ndi imeneyo imene tikufuna tiidziwe sakuitchula. Chifukwa chani simukuitchula? Pamenepo mpamene pagona nkhanipo pamenepopo pamepo pomepopo mpamene pachani pagona nkhani penepo. Now sakufotokoza kuti ntchito yake ndi yanji? Chabwino ngati samagwira ntchito ku chipani kapena m'boma munamulemba m'boma? Nde amagwirano ku department yanji? Nde munamulemba inu ngati ntchito, wa ntchito yanji m'bomamo m'menemo? Hmm? Chifukwa ndetu ma document alipo anthu akamagwira ntchito m'boma ma records amakhalapo. Kodi iye amagwira ntchito kapena m'boma? Nde amagwira ntchito department yanji no? Mwaiona imeneyo? Ntchito ikulephera kutchulidwa. Muidziwa kaletu ma guys kuti ntchito yake ndiyotani and mwini wake anatani anaiphedula kale McFarlane Ngwirinjiyo kuti ntchito yake neyo kubera chisankho komanso ndekuti tani azithandizira kuti mwina mwake basi azilanga ndekuti anthu ena ake pa internet kuwalanda pa page ndi zina zotero amagwiritsidwa ntchito zoyipa mwana uja ndiye yekhanso anachita kukamba zonena kuti tagwira ntchito zoyipa ndipo andalewa amaziwa kugwiritsa ntchito moyipa eh Wakambatu bwino bwino iye uja. Now, afotokoza Jessie Kabwira kunena kuti chifukwa choona kuti McFarlane Ngwirinji wabhudula zambiri, iwowo ndi zoti akufuna McFarlane Ngwirinji abwere poyera abweretse maumboni onena kuti no, mcp idi inkafuna kubera chisankho. Abwere poyera ndi maumboni osati azingoyankhula kuti mcp inamtuma kuti akabere chisankho ayi. Abweretse maumboni apa. Osangobwera kumayankhula yankhula iyayi. He. Ayaya, kwachematu kumeneku eti? Ndipo akunena chonchi Jesse Kabwira padza china chilichonse amachitembenuza kuti no chiipire dpp. Akunena kuti no, McFarlane Ngwirinji zomwe akupangazi wachita kutumidwa ndi achipani cha dpp kuti aipitse mbiri ya chipani cha mcp. Achita kumutuma mwana ameneyi kuti azapange zimene zizi nchifukwa chake chani wabwera poyera ndipo nokuipitsa konseku imeneyo ndi ganyu yomwe akugwira kuchokera kuchipani cha dpp. Anyways script yanu ndi imeneyo amayi Jessie Kabwira timaidziwa nthawi ina iliyonse mmangotembenuza china chilichonse kaya nchosakhudzana ndi dpp kaya kwachitika ngozi ku Ntcheu mm, kaya mmati ngozi imeneyo achititsa nga dpp china chilichonse tikudziwa tikumdziwa Jessie Kabwira ndi wonama ma guys mumudziwa china chilichonse amatembenuzira chani dpp whatever the case is koma McFarlane Ngwirinji ndoti ayikhazulapo mcp chifukwa chani ndikuwuzeni ma guys eti chimene mukuyenera zonotino McFarlane Ngwirinji ujayi wamva kuning'ina mfana amene ujayi Mfana amene uja alibenso chimene angaluze. Chifukwa chani? Akuti nyumba ya kwawo, nyumba imene anali nayo kaya anayigulisa, anailuza, panopa alibe kena kalikonse. Ngati mwamuona ma guys mfana uja uchita kuona kuti notu mfana wamva kuning'ina osati waona wadusa zilango osati masewa. Tupi lake likuchita kunena kuti tupi ilili eh yayaya mm mm mm. Ndi ochepa tupi inde komano ukuku uyuyu waonda osati ochepa tupi yayi. Ndipo wamva kuning'ina amene amayankhulira pamene pajapa Azizitu ndi ndimalizeni ndatsalaso ndi chani ine mungondimalizapo basi nde apapa i will not go down without pulling you down ndikamagwa ineyo inuso ndi mugwera lim tigwera limozi tose chifukwa wayamba nde kuti kutani kuikhazula mcp ija kuti ndipono ayimali ayimalizapo pameneyi amene akuoneka kuti aimaliza akadali ndi nkhani zambiri ameneyi aku- ab- ab- abudula china chilichonse nde bilede kumeneko mwina mwina mukhoza kupezeka zonotino enanu zakuyipirani moyipa moyipitsitsa kwambiri ifuwa uyu uti uyu uyu akuoneka kuti uyuyu nde uyuyu sana sanathere pomwepa mene akuonekera uyu akuoneka kuti utampasanso opportunity pena pake kuti ayankhule akhoza kuulula zochuluka Anyways nkhani ndi imeneyo ma guy. And mudziwa chani akuluakulu? Ine ndiona ngati nkhani iyi yangoyambika zikatere. Ukuku ndi kumayambiliro chabe. Tili amati tili kaya ndi kuchani ku matelazi kumayambiliro kwenikweni eh? Ma trailer eti? pa chichewa pamati matelazi. Tili ku ma trailer kwenikweni sitinalowe mu filimu yeniyeniyo. Chifukwa chonena kuti awawa amuvomera. Akanakhala kuti sanamuvomere inali case ina koma ngati mwamuvomera pamenepo. mwapezeka kuti tu mwaiyambitsatu kuti no chani filimu ija iyambikedi zenizeni ndipo nonse sitinafike pa climax pa filimu imeneyi kumuvomera zotanthauza zonena kuti mutifotokozerenso kuti ntchito yomwe amagwira ndi ntchito yanji zomwe no ndiye kutino akanikano kuyankha pamenepo ndiye ngati mukanika kuyankha ndiye kuti ife tikuyenera tizifunsabe mafunso mukanika kuyankha chifukwa chani mwayiona pamenepo ndi pamene no nkhanizi ndiye tizivutire

Okay aa ije uyutu ndi wakuba uyu nde wakubaya kutchula zonena kuti no iyeyu anagwirapo ntchito nde kuti ndi ndi awo nde inu muziona kuti eh zoonadi nagwira nayedi ntchito ameneyo ntchito yanji aa aa iyayi sinditchula aa Hey, yeah, yeah, yeah. Zilipo, zilipo, my guys. So uh, that's what is happening. Uh, let's just say, kunena kuti no anything chomwe chitabwereso ife tizakhala tili pano kukupasirani kuti no musatire zimenezo eti? akuti.